Agus ar an líne anois tá Ryan Gibbons, saorálaí le EIL Éireann. Ryan, conas tá tú? Ah, tá mé go maith, go maith. Fáilte go dtí an clár. A Ryan, níor chuala mé faoin eagraíocht EIL Éireann go dtí roinnt míonna ó shin agus tá suim agam ins an obair a dhéanann sibh. An féidir leat a insint dúinn faoi cé hiad EIL Éireann agus cad é an obair go díreach a dhéanann sibh, le do thoil? Bhuel, is dóigh go bhfuil EIL Éireann. Is cuid de líonra domhanda d'eagraíochtaí EIL muid agus tá an sprioc céanna againn ar fad, sin foghlaim idirchultúrtha trí chlár trialach. Ach bhunaigh an Dr Donald Watt EIL sna Stáit Aontaithe i 1932 agus b'í an aidhm a bhí aige ná mic léinn a thabhairt amach ón tsaol compordach, a bhí acu ina timpeallacht féin agus iad a chur i dtimpeallacht nua eachtrannach agus bheidís ina gcónaí le clann dúchasach agus bheidís ag foghlaim faoi cultúr eile agus is dóigh sin an an an um sprioc atá ag EIL fós um scaip an ghluaiseacht sin ar fud an domhain agus tháinig an chéad grúpa mic léinn ollscoile Meiriceánach go Éirinn ar chlár EIL i 1964 agus sin é an fáth go bhfuil muid ag ceiliúradh comóradh 50 bliain i mbliana seo. So an obair a mbíonns muid a dhéanamh ná tá go leor tograí ann ar nós clár d'oibreacha deonacha a dhéanamh i dtíortha bochta i dtír Tíortha ar nós Meiriceá chomh maith. Chuaigh mé go Meiriceá agus chuaigh mé go dtí an Ghearmáin ach tá tíortha eile ar nós Chile, Argentina, Ecuador, áiteachaí a bhfuil tograí ar fáil.
Hm. Eh, an féid, sin an-suimiúil. Is iontach an smaoineamh é, ceapaimse, taobh thiar de EIL. An féidir leat a insint, insint dúinn faoi do taithí nó obair atá agatsa ag obair leo, eh, le do thoil?
Bhuel, is dóigh gurb é, em, sé an chaoi gur, gur thosaigh mé ag obair le EIL ná i 2010, eh, bhuach mé, em, gradam taistil ag dul go Meiriceá. ar feadh dhá sheachtain agus nuair a tháinig mé ar ais bhí mé ann le haghaidh coicís agus nuair a tháinig mé ar ais bhí a fhios agam go raibh mo saol ní raibh sé mar a gcéanna fuair mé eolas fuair mé just fuair mé eolas nach raibh mé in ann a fháil ag dul ar laethanta saoire mar shampla bhí mé i dteagmháil le daoine áitiúil agus nuair a tháinig mé ar ais bhí mé ag iarraidh coinne a Rud eicínt mar sin a dhéanamh arís sa 2011 thug mé go dtí an Ghearmáin ar feadh trí seachtaine chun obair deonach a dhéanamh thall ansin agus sé an rud is deise, dáiríre, ná go mbíonn, go raibh mé ag fanacht le clann dúchasach. Ní raibh mé ag fanacht le, i dorm, mar shampla, ach bhí mé ag fanacht le daoine as an áit a bhí suim acu insan áit agus bhí mé ag obair, bhí mé i gcónaí, bhí mé ag obair agus bhí mé ag déanamh difríocht in éineacht le pobal áitiúil agus sin an rud is deise sin. Agus nuair a raibh tú sna Stáit Aontaithe, an raibh tú ag fanacht ansin le clann ó na Stáit Aontaithe agus nuair a raibh tú sa Ghearmáin, an raibh sé mar an gcéanna ach sa, clann ón Ghearmáin, like? Yeah, nuair a bhí mé ins an Ghearmáin, bhí mé ag fanacht le clann dúchasach ansin, clann Gearmáinis, agus bhí sé cineál deacair mar bhí orm Gearmáinis a labhairt. Ach nuair a chuaigh mé go Meiriceá, ní raibh sé chomh deacair sin mar gheall go raibh Béarla ag an gclann thall ansin. Ach sé an rud, i Meiriceá, bhí mé cineál ann, bhí muid ag díospoireacht, bhí cineál workshops ann. So bhí mé ag fanacht le go leor mic léinn eile as tíortha difriúil, as Meiriceá é fhéin, as Turkey, as áiteachaí mar sin agus so bhí cineál, ní raibh mé ag fanacht le clann Meiriceánach ach fós bhí cineál, céard a déarfadh tú, clár trialach ann fós ann, bhí mé, bhí mé ag fáil. eolas as tíortha eile. Sin go hiontach. Agus an bhfuil EIL Éireann do dhaoine óga amháin agus má tá duine nó daoine ag éisteacht linn a bheadh ag smaoineamh ar obair linn, an féidir leat a rá dúinn cad go díreach a bheadh siad in ann a bheith ag tnúth leis, le do thoil? Alright. No, níl sé ach a amháin le daoine óga. Tá go leor tograí ar fud an domhain ag EIL agus tá cláranna mar shampla bheadh suim agam rud eicínt a dhéanamh i gcearta daonna ach fós tá cláir agus tograí ann leis an timpeallacht nó tógáil nó rudaí mar sin agus is cuma cén sórt rud atá tú ag iarraidh a dhéanamh mar gheall go bhfuil go leor mar gheall gurb é cineál comh scoth EIL tá obair le déanamh ar fud an domhain acu agus bheadh siad in ann áit a fháil le haghaidh chuile dhuine so Bhí sé go maith liom, ach má bheadh mé níos sine, bheadh mé fós in ann rud eicínt a fháil. Agus sé an rud a bhíonns muid, a bhíonns na, na, na hoibreacha deonacha a dhéanamh ná bíonn siad ag goil go dtí na tíortha sin agus mar shampla bheadh muid in ann, bheadh mé in ann goil go dtí an Afraic Theas agus obair le daoine eh, bheadh mé in ann obair le, le, eh, mar shampla, rud eicínt le déanamh le HIV, AIDS, nó bheadh mé in ann goil go Mexico agus obair le cearta daonna ansin, b'fhéidir refugee centre nó rud eicínt mar sin. Tá sé, tá go leor le déanamh agus is cuma cén scileanna atá agad, is dóichí go mbeadh muid in ann rud eicínt a fháil. So, em, so bíonn do chomhghleacaithe ag dul go dtí a lán tíortha eile, nach mbíonn? Mm, bíonn.
Mh.
agus luaigh tú trí nó ceithre nó cúig tíortha ansin. An bhfuil fhios agat cé mhéid tíortha ina bhfuil daoine ó na tíortha cé mhéid tíortha ina sórt mar bhall de EIL Éireann go hoifigiúil ó thaobh grúpaí a eagrú agus leithéid?
Bhuel, Is dóigh go mbeidh. Tá liosta fada ann, tá sé ar fáil ar an suíomh idirlín chomh maith, eilireland.org, ach is dóigh na príomhchuid, na cuid atá níos popular, mar a d'fhéadfadh tú a rá, ná i Meiriceá Theas, bíonn muid in ann goil go Chile, Argentina, Ecuador, Peru, Guatemala, Mexico, mar shampla, nó san Afraic, tá Morocco, Ghana, nó an Afraic Theas í fhéin. agus ins an Áis tá Nepal, India, Vietnam, Thailand agus an tSín ar fáil chomh maith so tá go leor roghanna ansin ach ar an suíomh idirlín EIL Ireland tá go leor eolas ann ansin chomh maith.
Just cúpla ceist eile a Ryan. Em so an féidir leat dul ann is is what you call cuma cén aois thú like you know what I mean? Ó is cuma cén aois.
Em uaireantaí bíonn sé Mar shampla, nuair a chuaigh mé go dtí an Ghearmáin anois, bhí orm, ní raibh mé in ann goil go dtí go raibh mé os cionn ocht déag mbliana d'aois, ach sin mar gheall ar insurance agus rudaí mar sin. Ach nuair a bhíonns tú os cionn ocht déag mbliana d'aois, tá go leor, tá tú in ann goil go dtí beagnach chuile cheann, ach amháin go bhfuil cineál, bíonn. mar shampla, tá tú in ann dul staidéar thar lear agus bheadh sé sin níos mó le haghaidh daltaí atá fós sa mheánscoil nó rud eicínt mar sin. Ar nós, má bheadh tú ag iarraidh dul staidéar sa nGearmáin, bheadh tú in ann dul san idirbhliain ar feadh bliain nó rud eicínt mar sin agus dul go dtí an Ghearmáin agus staidéar i meánscoil sa nGearmáin agus cinnte go bhfuil sé sin, you know.
Nuair a bhíonn tú fós i meánscoil, bheadh sé. Just agus an, ag an ndeireadh, an, is iontach an smaoineamh é atá taobh thiar de, caithfidh mé a rá. An féidir leat a rá dúinn beagáinín fút féin agus conas a bhfuil EIL Éireann tar éis cabhrú leat i do shaol proifisiúnta agus sóisialta araon? Alright, bhuel, is dóichí, Chuaigh mé go Meiriceá i 2010, bhí mé ag déanamh mo Ardteist an bhliain céanna, agus roimh a ndeachaigh mé go dtí Meiriceá, roimhe, bhí mé, bhí mé ag smaoineamh rud eicínt b'fhéidir i polaitíocht nó eacnamaíocht a dhéanamh. Ach nuair a tháinig mé ar ais, bhí 's a'm go raibh mé ag iarraidh dul isteach i sociology, bhí, bhí an, an taithí a fuair mé ó EIL, ón taisteal a rinne mé, bhí sé, D'athraigh sé mo saol agus ansin chuaigh mé ag déanamh cúrsa eile nach raibh mé ag smaoineamh a dhéanamh roimh go ndeachaigh mé go Meiriceá. So, is dóigh go d'fhéadfadh mé a rá gur d'athraigh sé mo saol, gur d'athraigh sé chuile rud i mo shaol. Agus tá mé fós ag obair le EIL agus tá mé ag iarraidh fáil níos. ag obair níos mó le EIL sa todhchaí chomh maith, mar gheall go bhfuil, feicim an obair a bhfuil siad ag déanamh agus tá mé ag iarraidh baint páirt leis an obair sin.
Hm, is as Conamara thú, narbh as? Agus tá tú. Is as Conamara mé ach an cuid is mó den am bíonn mé i mo chónaí i mBaile Átha Cliath anois mar gheall ar ollscoil agus rudaí mar sin.

i rith an samhradh. yeah táimse ag dul go Conamara ar an Luan ar feadh turas lae
ah no well tá súil a'm go mbeidh go mbeidh suim a't yeah tá well no b'fhéidir ar an Luan nó an Mháirt níl mé cinnte cén lá go ah. fóill Sin go hiontach Ryan, uh, bhí sé deas cloisteáil uait uh, agus go raibh míle maith agat as ucht teacht ar an gclár. Um, Is obair an-shuimiúil, caithfidh mé a rá, a dhéanann EIL Éireann agus táim cinnte gur bhain tú taitneamh as agus gur d'fhoghlaim tú a lán agus bíonn tú fós ag whatchamacalla foghlaim rudaí ag obair le EIL so má tá aon nuacht agaibh, nuacht mhór agaibh ó thaobh cúrsaí náisiúnta in Éirinn, Is más mian leat teacht ar ais ar an gclár, beidh fáilte romhat, right? Go raibh míle maith agat.